ndewonụ ụmụ igbo niile ndewonụ abụ m maazị cms nna akụ maazị otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetụrụ igbo cnn anyị nọ very deep inside sambisa forest n'ime etiti ime ọhịa na-ewetụrụ akụkọ nke taa ngwa gezienụ ntị ma nụnụ isi okwu anyị
nwa amadi hush puppy onye nke foro aji ike ya taa wee gwuo ndị ọcha ọcha ndum adịgboroja na wayo nke nọ na nga ndị ọcha kemgbe abalị ole ma ole akpọọla davido nwa adeleke n'ekwentị nke bekee kpọrọ video call ọkwa ịfụgo site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị ha sịrị na ọ bụghị na Hush Puppy nọ na nga ndị ọcha kpọrọ Davido n'ekwentị nke video call bụ isiokwu kama na ọ kpọrọ ya na-achị ọchị na-amụ amụ ka onye nọ na nke gọvanọ ya bụ ihe gbara anyị niile ara o mm. maka na brọda Evans nwanne anyị nwoke kidnapa nke nọ na nga ndị obodo anyị enweghị Nokia torch ya fọzikwa nke o ji akpọ ekwentị video call ọ bara na mkpọ na mkpọrọ kepụkepụ anyị na-anụ ugbu a bụ na Hush Puppy nwere two bedroom flat n'ime nga ọ nwekwaziri personal roll-on nwee personal toilet roll n'ime nga o mm. nwekwazie personal towel eji ehicha ahụ n'ime nga n'oge na-adịghị anya a ga-echi Hush Puppy igwe na prison nke bekee kpọrọ prison ambassador Chineke tere mmanụ mm. otu a ka ọ dị maka Chineke ga-amaka maka chi ihe a gwetara ihe ndị bekee kwuru this life no balance this life no balance at all onye nọ na nga na-achị ọchị

ngwa gezienụ ntị otu agadaga nwoke nọ na mba Sweden onye nke aha ya bụ Chibueze Duru esile na 300 story building wụpụ tie "Aa!" daa n'ala kwụọ somersault seven times ka Jackie Chan Hey. pịa isi na korota ma pịapụta onwe ya ọbara ikele Chineke maka ncheta ọmụmụ ya Hey, ọ chọrọ igbu onwe ya. o ọwụ ọwụ obi aṅụrị oke obi aṅụrị Pịapụta isi ya, pịapụta ọbara.
Ya jiri nwayọ. Ee, ee. Jiri nwayọ biko. mgbe ndị nta akụkọ anyị gara ịgba ya ajụjụ ọnụ ịmara ka o si wee mee ọ sị na na obi jupụtara na aṅụrị ma ọ bụrụ ofufe na ọ ga-esi na plane wụpụ maka na Chineke dowere ya ndụ na ala dị ndụ n'ụbọchị nke taa Ọ dịka obi aṅụrị nke isi na plane wụpụ. ọkwa ịfụgo Ya tiri gị mmadụ. Ọ- ọ- ọkwa ịfụgo Yei. Ee. Isi na plane wụpụ. Mm.
ọ gara n'ihu kwuo na ọ tago ahụhụ na mba Sweden kamgbe ọ hapụrụ Naijiria Ai, ya nwa m. ihe nke a sef ọ sịkwara na o nwebeghị ụdị ọrụ na-arụbe kamgbe ọ batara mba Sweden Ew, na o bugharịara ahịa mbugharị Hey. na ọ hụrụ ọka Hey. na o rere ma nnụnụ Hey. kuo ma nwa Hey. n'obodo mba sweden Eh, to cut the long story short ọ sị na ọ tago ahụhụ na mba sweden ike gwụrụ ike gwụrụ ụwa. Eh, ije ụwa Eh, nwoke ibe m mana na chukwu okike abịama echetago ya bunye ya ike Gbam. ma tụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ gbam